monga lero pa 20 april ndi tsiku limene auction floors kuno ku lilongwe yatsegulidwa mwayiona bwanji mitengo
ayi ndithu mitengo sili bwino Ah, tinganene kuti fodya wambiri wabwezedwa Ah, ndaonapo ndithu mabelo ochuluka kwambiri amene uh, abwezedwa so tikaona zimenezo singanene kuti malonda ayamba bwino ayi
mkuona kwanu muona ndi chifukwa chiyani wabweza fodya ameneyu tinene kuti ali ndi grade loyipa kapena zili pati ine ngati munthu amenenso ndakulira kumudzi komanso mulimi wa fodya um, Kuno nkhani zobwezabweza fodya ndi chaka chilichonse, ndipo sindikudziwa kuti kumakhala manda ake a fodya mmene akabweza kuti amakhala akutiko, chifukwa zotsatira zake ndimaona ngati amayitanitsanso nkutsitsa mtengo. So zoona nzakuti manda a fodya obwezedwa kulibe. Eh. so ndikuona kuti ah, ndi chi- chimangokhala cholinga chofuna kuti alimi athu aponderezedwe asaone kuwala pa ntchito imene iwo agwira kwa zaka zochuluka amene kwa mwezi kwa miyezi ochuluka kuti ah, fodya uja afike kuno ku auction sono akamachita zimenezi mukuona kuti chitsogolo kapena tsogolo la dziko lili bwanji popeza malawi amati nthawi zina akusowa forex
zikatere ndiye kuti ah, zimakhala kuti chitukuko cha dziko sichingaende bwino chifukwa malonda a fodya mdziko muno ndi okhawo amene amabweretsa ndalama zakunja ndiye tikamaona zimenezi timadandaula kwambiri nkhani zimenezinso mudziwa inu atolankhani kunena kuti sikoyamba kuti kapena zabwera ndi boma ili kapena boma lijali kapena boma lijali nkhani za fodya mdziko muno ndi za atsamunda atha kuziyamba bwino mapeto ake alimi azilira kusonyeza kuti mdziko muno muli chinthu china chake chimene chofuna kuti chichitike pa nkhani ya fodya alimi ngati titapanda kusintha zinthu zina ndi zina zimene ah, mlimi sangakondwe ndiye kuti ulimi wa fodya alimi adzakhala akulira ah, mpaka kalekale chimakhala chodandaulitsa chakunena kuti ulimi wa fodya eni ake amakhala kumudzi sakhala muno mtawuni ndipo nkhani ya fodya ndi nkhani yovuta kwambiri imene mlimi amayembekezera kuti mwina fodya wake akabwera kuno ku auction ah, agulidwa mwa mtengo umene ungakomere mlimiyo komanso ndimafuna ndinene lero mmamawa ndinadzuka ndi zinthu zina mmutumu ndinanena kuti malonda achitsamunda e, ndimatanthauza zinthu zina kunena kuti mwamva paja kunena kuti pafupifupi zaka 90 ulimi wa fodya e, ukuchitika monga bungwe limene la auction holdings limited likuyang'anira malonda amene wa fodya funso nkuti kodi iwo sadapezebe njira zina zakayalidwe ka fodya chifukwa ngati utakhala kakulidwe ka fodya koyala ndiye kuti mlimi asangalala kuti ineyo fodya wathuyi gulu lija lizigwirizana kuti ife fodya wathu chaka chino tigulitsa pa mtengo wakuti wakuti koma usati azitipangira mitengo ayi so chifukwa chimenechi ndikufuna kuti kutsogolo tikhala pansi ndi aboma chifukwa 80% ya achewa uh, yauli alimi mdziko muno ndi achewa amene amalima fodya kwambiri so koma ndimaona kuti nkhani uh, mpaka lero alimi akadagwiritsabe ntchito makhasu mpaka lero uh, alimi uh, um, um, akugwiritsabe ntchito eh, manja ku malimidwe awo pamene maiko anzathu zinatha kalekale anthu amagwiritsa ntchito ma tractors zotunga madzi lero ndi mashini amagwiritsa kumtunda koma chodabwitsa nchakuti kagulu kochepa ka anthu kamakhala pansi kumakambirana za malonda a fodya ali, pa, ali, pa, a- pa, ali mu ofesi akumwa madzi awo ozizira pamene mlimi amene adavutika ndi ntchitoyi ali kuja kumu- kumudzi amene ah, nthawi zonse amakhetsa thukuta la chinthu chimene adachivutikira koma kuno ku auction amapanga timitengo tofuna kukhumudwitsa uh, mlimi so ine ngati um, um, kalonga wa achewa kunoko ku malawi ine ndikufuna mitengo ya fodya isinthe pachitike zinthu zimene zingakomere alimi mdziko muno
alimi eni akewo popeza inu patenga nthawi mtsogoleri wa achewa kuno ku malawi kunalibe muwalimbikitsa bwanji chifukwa ambiri ayamba kugwa ulesi kuti asiya kulima Ah, ndi zoona alimi ambiridi ag- agwa ulesi malinga ndi mmene zinthu zikuyendera komabe ah, ndikufuna kubweretsa zakuti ifeyo ifeyo anga- ine ngati fumu ndi amene akugula fodya komanso aboma tikhale pansi tikambirane chifukwa palibe chimene chingayende pa malonda a fodya osakambirana ah, ndi eni alimi kuti kodi ah, zikuyenda bwanji muona kuti alimi ambiri anasiya kuchokera kuma ah, ah, amene ah, azungu akuchoka kunja kudzagula adabwera kudzagula fodya koma kuno iwo aja asiya zogula fodya zija ayambaso kulima nawo fodya so sizingatheke kupikisana pakati pa mlimi ndi mlimi ndiyetu kugula fodyako kumangokhala kwa ine ndimati ndikuphiphiritsa anthu awa kunoko iwo adabwera kudzalima fodya so ndizodandaulitsa kuti azungu enieni muona kuti paja pamene amalankhulira onse ambiri alangu- nda- nduna okha ndaona kuti alankhula chichewa kumapeto kwake koma amangolankhula chizungu chokha chokha tsono funso nkuti Kodi munthu amene amasamala fodya kumudzi adziwa bwanji kuti fodyayo ati akuwa mubweza pa zifukwa zakuti zakuti chifukwa chati meche zangokhala zachizungu zokhazokha anthu nawo okha ndi amene alankhulako chichewa chimene ndachimva ineyo tsono ah, iwo ogula fodya pulasi akuboma mwalangiza chiyani popeza wonse ali m'manja mwanu tamadzi kuja nkubwetsa pa pa eh, pa pa pa, pa manazale kenako kuchotsa madzi aja mwapitanso ngakhale kuminda kumene Uh, mutha kuona kuti mabungwe amene adabwera kuno ku malawi kudzalima fodya kudzagula fodya adasiya mmene zija panopa akuti nawonso akulima nawonso tsono funso nkuti tsopano munthu wosauka apeza bwanji kuti zinthu zosowa za moyo wako tsiku ntsiku um, abwera kudzalima fodya ayambanso ku- ku- ku- ayamba- abwera kudzagula fodya akulimanso omwewonso so angakuguleni fodya mwa- pa mtengo wachilungamo ayi so pali zinthu zina zofunika mtsogolo chifukwa nthaka iyi nja makolo si yawo iwo angobwera kudzakhala mmene popeza kuti kuli land act ndi zina zotero koma iyi nthaka imene tikukhala inoyi m'malawi muno mwene ndi agogo anga ndikunena kunoko kumene paliponse pamene pali mchewa ndi nthaka ya gogo wanga ndiyene nditha kulamula kuti a- malonda awa tiye tayamba takambirana kaye osati kungoti ayi ayi titero chifukwa chofuna kukwaniritsa zinthu zimene munthu wina ake akufuna kuchita ayi kapena kagulu kena ka anthu kapanganapangana kadyerana ndalama ndikumati tizikaberani mlimi osauka uja ine zimenezo sindikufuna komanso ngakhale anthu amene a- abolabola ma- malo osiyanasiyana kupanga um, eh, eh, eh, mamaini migodi ndikufunitsitsa kampani iliyonse ka otitsimikizira ifeyo kuti mupereka sapoti yonse ngati banja kwa kwazozora amene atiwunjika pamodzi pache tikhale limodzi and uh, kwawo ni kuno kwawo ni kuno Mm. ife achifukwato cha achewa tiri ni udindo kuonetsetsa kuti dzina limeneli litifungatire bwino lomwe koma sitingachite ichi ngati tilibe support or kudziwitsidwa kwabwino kwakuno kumudzi ndipo mawu anu amene mwali nawo watilimbikitsa kwambiri ndi gawo limodzi limene tinabwerera kuno ndife tikamalankhula uko tikamakumana ndi mafumu ena tikamakumana ndi aboma tikamakumana ndi mandale tidzata umboni ngati mukufuna umboni pamnyamata pitani kumudzi kwawo mukaupeza umboni ni bere lenileni la kalonga chidzukulu ndithu

kubere lake ndi limene siwa yanu ake ningi winangu adzarobere kuno ayi ife anatigawira kale kwinako kune tizuko tigwira ntchito kumeneko koma apo kuti adzutse dzina aina kukhala ndithu pabere limene andani wake ndi ndi ntchito yanu imeneyo ife mukatiuza tigwira naye ntchito monga mmene tayambira zikomo kwambiri kaya mwina ena aliko ndifunsa okhala maudindo ngati amene wawa tiye tichite support mwini wake amene alikoyo ife anatigawira malo tili nawo m'madera athu amene tikukhalawo tiye titu- titukule ufumu wathu m'madera amenewo koma mowona tsogolo lathu limene lili mwa gogo sosola amene akutiyang'anira ku chifukwato cha Achewa
All right, why is it significant to compile the history for the Chewa tribe in Malawi, uh, particularly Sosola?
Ah,

and uh, we have the responsibility as the Chewa tribe to make sure that we do the right thing at the right time. Miseche ayi, kukhumbira ayi, koma titenge umwini monga mmene zimakhalira. Thank you very much, Senior Chief, for having the interview. Thank you. Honda amene ndi mlembi wamkulu secretary general wa chifukwato cha Achewa m'Malawi muno. ndiye mwandifunsa funso uh, ineyo ngati ku secretariat uh, chilichonse chimene kalonga sosola namba 9 wachitenga kuchokera ku south africa chikafika ku secretariat nde kuti ife tsapano timayenera kuti tichichite implement uh, nde choyambirira tinayitanana magawo onse anthu ofunikira onse uh, ku nkhani ya uh, kampani ya CDHL imene ili uh, Chewa uh, Development Holdings Limited tinayitana komanso tinayitananso achesho amene ali Chewa uh, Social Welfare Organization tinayitananso ndi ena onse nthambi zo, zofunika tinalinso pa mkumano lero kumvera zimene kalonga sosola namba 9 watitengera choka south africa kuti tsapano tiyambe kuzigwiritsa ntchito kuti zinthu ziyende nde tagwirizana tapanga work plan imene tiichite implement kuchokera pano kupita mtsogolomo ngati nkhani ya nyumba ya uh, makewana imenenso ili yofunikira kwambiri zedi kuteroku ndekuti sabata ino isadathe tikuyenera tipite tapanga kuti tipite ku msinja kuja kuti tikakumane naye makewana akatifotokozere mwini wake chimene akufuna chifukwa imene ija ndi nkhani ya uh, za mtundu ndiye ngati munthu ali wamkulu makewana nga akhala wamkulu amene amakhazikitsa maufumu ali ndi mmene amafunira kuti nyumba yake itaonekera ife sitingangotenga mapulani athu nkupita kuti tikumangirani chinyumba cha upstairs kuno ayi koma iye uja akatifotokozere mmene afunira nyumba ija itakhalira akatifotokozera chonchija tikufunanso tikaonenso pamene pafuna umangidwa mpanda ndiye kutinso tikayezenso ma measurements akatifotokozere bwinobwino kuti tikufuna mpanda utakhala chonchi nde tikatha zimene zija tsapano nde tibwerere tsapano popeza kuti zonse zokozekera zipangizo zonse zofunira umangira nyumbayo komanso mpanda umenewu zilipo nde tipangeno zimenezo tiyambepono ntchito ija nde ife ntchito yathu ndiyochita follow up kuti nyumba ija yamangidwa mwaluso mene eni ake amafunira komanso mwadongosolo motinso chilichonse chimene chikuchitika pamenepo tidzikhala kuti tikuchitsatira bwinobwino kuti nyumbayo ithe bwino Tikatengera za kumankhamba, kumankhamba choyambirira uh, chaka chino mu chaka chilichonseso tidzikhala ndi mkumano wathu waukulu nde mkumano umenewu umachitika kamodzi pa chaka nde pakadali panonso uh, tikhalanso ndi ma meeting ena kuyambira sabata yamawa ikubwerayi kuti tikambirane zonse zofunika kuti mkumano waukuluwo ukachitike magulu osiyanasiyana tione kuti ndi ati amene tingayitanitse komanso zakudya zimene achewa amadya zoti zikapezeke kumeneko ana athu akaphunzire ndi zinthu zina zosiyanasiyana zochititsa chidwi tikuyenera kuti zonsezo tizikozekere bwinobwino kuti kumene kuja zikakhale bwino komanso malo ochitirawo mkumano waukuluwo ndi kuti tiyambira pano kuwakonza bwinobwino kuti akhale malo oyenerera kuti mwambo waukulu ngati umene ukachitike ananena a kalonga sosola namba 9 komanso tikatenganso pambali ya chesho imene tinayitananso ngati lero tinali nawo pa mkumano Uh, kumene kuja uh, monga mwamvera iwowo alipo amene atithandizire kwambiri kuno ku Malawi kwachitika zosiyanasiyana uh, anthu anzathu kuli ma floods uh, anzathu akusowa pokhala zimene zija ifenso ngati a chifukwato cha achewa timafuna titathandiza mwina munationa tinapita kale kunkhoma tinakathandiza koma pano titafotokozeranso kuti kunkhotakota zinachitikiraso kusalima zinachitikiraso kumangochi zinachitikiranso iwo ajaso anachiona cha mtengo wapatali kuti atithandizire kuti kumene kuja tikafike chomwecho pano tili pa chikonzekero chachikulu chimenechi kuti msabata ikubwerayi tipite tikathandizenso anzathu akumangochi komanso kenaka tipite kusalima komanso tipite kunkhotakota chifukwa konseko kalonga mwini wake anafotokozera kuti tikusoweka chithandizo ife anzathu ena achewa komanso ena amitundu ina nawonso anakhudzidwa ndi ngozi zogwa madzidzidzi